Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja nke ọkaikpe Peter Odo Lifu nọ n'isi ya nọrọ taa nye ụlọ ọrụ INEC ntụziaka iwepụ aha pati ADC Accord AA APP na Zenith pụọ n'aha pati ndị ga-eso zọọ ọkwa ntụliaka elu n'afọ 2027 n'egbughị oge ọbụla nke a pụtara na aka na-achị steeti Ọshụn Ademola Adeleke onye nke kwesịrị ịzọ ọkwa gọvanọ n'ọnwa Ọgọst afọ a n'aha pati Accord gụnyere osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar onye nke kwesịrị ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'aha pati ADC ka a machibidoro ugbu a ịzọ ọkwa ndị ahụ ma ka ọ dị otu nkwado Atiku Abubakar akatọọla nchabi ikpe ahụ ma kọwaa ya dịka nchabi ikpe megidere nchabi ikpe n'oge gara aga nke ụlọikpe mkpegharị onye ọkaiwu ma bụrụkwa onye na-eme ejije Kenneth Okonkwo ekwuola ugbu a na ya agaghịzi akwado Atiku Abubakar n'achụmnta nkwado ya ịbụrụ onye isi ala n'afọ 2027 n'ihi mmegbu a na-emegbu ndị Igbo n'okwu mekọtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị o kwuru nke a dịka otu pati ADC wepụtara ozi na ọ bụ Rotimi Chibuike Amaechi ga-abụrụ osote onye isi ala na ntụliaka elu ọkwa onye isi ala a ga-echeta na e nwetara kepụkepụ na Kenneth Okonkwo nọrọ na-eme amụma ịbụrụ osote onye isi ala nyere Atiku ndị ezinụlọ onye isi agha amị Major General Rabe Abubakar lara ezumike nka nke nwụrụ n'aka ndị omekome na nso nso a efoola ntutu taa na ha agaghị agbaghara ndị omekome ahụ tọrọ ya bụ ndị ọ nwụrụ n'aka ha nsogbu n'ime pati ADC ka na-adịnyekwu njọ dịka ụlọ ikpe ukwu etiti nọrọ taa nye nha narị puku naira ise ga n'ebe pati ahụ nọ nakwa narị puku naira ise ga n'ebe odeakwụkwọ pati ahụ Rauf Aregbesola nọ n'ihi ime mkpesa ka e wepụ ọkaikpe Peter Lifu n'okwu ikpe dọgadọga ọkwa ọchịchị pati ahụ maka ntọrọ ndị mmadụ nakwa igbu ọchụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ime steeti Ọyọ onye na-achụso nta ọdịmma ọha na eze VeryDarkMan gụnyere ọtụtụ igwe mmadụ nọrọ taa mee njegharị iwe na Ibadan n'oku ka e kpochapụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu n'ime steeti ahụ ka ọ dị aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde zutere ndị na-eme njegharị iwe ahụ kwee nkwa ịnapụta ụmụ akwụkwọ ndị ha tọrọ pụọ n'aka ndị omekome Gọọmenti steeti Katsina amachibidola ndị ọrụ POS ndị na-ara mmadụ ego ịkwụnyere ha ekwentị n'ọkụ eletrik nakwa ndị ahịa okporo ụzọ na-ere mmanụ petrol ịrụ ọrụ ọzọ n'ime steeti ahụ iji kwụsị mpụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu nakwa ntọrọ mmadụ ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ekpotala mkpesa aka chịburu steeti Kogi Yahaya Bello webatara n'ụlọikpe bụ nke ọ na-achọ ka a kwụsị okwu ikpe chandum ego karịrị otu narị ijeri naira ụlọọrụ EFCC nwere megide ya ọgbakọ ndị omeiwu dị nta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ omeiwu nnọchite anya etiti bụ ndị na-abụghị ndị otu pati APC akpọkuola onye isi ala Tinubu n'otu olu ma gwa ya na ya kwụsị atụmatụ niile nke ntụliaka elu afọ 2027 ma chewa ihu ya ịlụ agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa ha boro ebubo na onye isi ala Tinubu agbahapụla ọchịchị gọọmenti ma chewa akọnuche ya niile na ntụliaka elu afọ 2027 onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya bụrụ na o nwere onye pụrụ ịgba ama bụ ezie na ya weere otu kobo ego onyinye ndị mmadụ tụkọtara nye pati Labour n'oge ntụliaka elu afọ 2023 na ya ga-akwụsị achụmnta ntụliaka elu ya nke afọ 2027 ozugbo o jiri ohere ahụ kwe nkwa na ọ bụrụ na ọ bụ ya bụ onye isi ala n'oge dị ka nke a na ya dị njikere ịtụfu ndụ ya iji chụso ndị omekome ahụ ma gbapụta ndụ ụmụ akwụkwọ ndị ha tọrọ otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee na-ekwu ugbu a na ego ụgwọ ọnwa opekata mpe puku naira iri asaa enweghị ihe ọ na-ezu ka ọ dị ugbu a ma na-akpọ oku ka gọọmenti mahapụta ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ n'egbughị oge ọbụla ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu awakpola Southern Kaduna ọzọkwa n'obodo Angwa Magaji nke ọchịchị kansụl Kauru ụnyaahụ gbuo mmadụ itoolu ma merụọ mmadụ iri na otu ahụ Ọchịchị etiti ekwele nkwa na a ga-akpachite ụmụ afọ ala anyị niile laghachi mba Naijiria tupu abalị iri atọ nke ọnwa akụrụ ọnụ bụ ndị niile nwere mmasị ịgbapụ pụọ mba Saụt Afrịka otu pati ndc akọwala ugbu a na ihe mere Peter Obi na Kwankwaso agaghị eso ṅụọ iyi nkwekọrịta ịda iwu ya bụrụ na ha gbapụ pụọ pati ndc ma ha nweta mmeri bụ n'ihi na ọ bụghị ha ka e mere iwu ahụ kama ndị omeiwu bụ ndị ejirila nke a wee mara nke ọma na ozugbo ha nwetara mmeri ha na-agbapụ pụọ pati ha nọ na ya wee nweta mmeri otu jikọtara ndị ntorobịa mpaghara ugwu ala anyị adọọla aka na ntị ugbu a na ya bụrụ na atọhapụghị Nasir El-Rufai onye nke ụlọọrụ ICPC kpọchiri na afọ 2027 pụrụ ịbụ afọ ikpeazụ ala anyị ga-ahazi ntụliaka elu ha jiri ohere ahụ kpọkuo ndị ntorobịa na mpaghara ugwu iji vootu ha chụpụ pati APC pụọ n'ọchịchị onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ ma bụrụ onye otu pati NDC Aisha Yesufu akpọkuola ndị nkwado pati NDC na nke Peter Obi ka onye ọbụla n'ime ha chewe uche ya n'ịhụ na Peter Obi nwetara mmeri dịka onye isi ala na ntụliaka elu afọ 2027 Ọchịchị etiti enyela ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị dị n'ala anyị ntụziaka ka ha kwụsị iji akụkọ banyere ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu na ndị ekperima emere isi akụkọ ha ma kọọ naanị akụkọ ndị ga-ewulite ogo ala anyị Naijiria elu ọchịchị etiti site n'ọnụ onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu Festus Keyamo etoola ịdị uchu n'ọrụ nke gọọmenti steeti Abia Alex Otti nọ n'isi ya n'okwu mekọtara ọrụ ngo ọdụ ụgbọelu mba ụwa na-arụnye n'ime steeti Abia arụtụ aka na atụmatụ ọchịchị etiti bụ ịhụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu njem United Nigeria Airlines ga-eji ọdụ ụgbọelu steeti Abia mere ogbe ha nke ha ga-esite na ya fepụga mba ofesi ndị dịka mba US, Canada, Dubai, Ghana na ndị ọzọ aka na-achị steeti Edo Monday Okpebholo emeela anyị ji ugbu a na ya ga-abịanye aka n'akwụkwọ iwu ịhụ na onye ọbụla ejidere na mpụ ntọrọ mmadụ na iyi ndụ ọha egwu n'ime steeti ahụ ka a ga-egbu n'ihu ọha n'isi ụzọ Ring Road roundabout dị na steeti Edo otu IPOB akwụsịla onye ndu ha Nnamdi Kanu ọrụ kpamkpam ugbu a n'ihi okwu ndị dị aṅaa o kwuru ozi na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na Maazị Nnamdị Kanụ chụpụrụ onye isi Directorate of State Edoziem pụọ n'oche ọrụ ya mana Edoziem zaghachiri ya site n'ịchụpụ ya pụọ n'oche ọrụ ya dịka onye isi ndu otu IPOB na nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio Biafra ọgwụ na bụ akụkọ ndị hiri udu n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo